Igbo Igbo ekene m unu kene nwoke kene nwaanyị nke echi ya zero ọ wụkwa nwanne unu nwoke Igbo culture onye si na omenala Igbo adịrọ mma onye si na na omenala Igbo ajọka my brother my sisters omenala Igbo amaka ọ depend ka nwa bụ n'ime Igbo n'ime omenala Igbo ka e si eme ya a na-eme ya with eziokwu Unu watch video a unu watch nwanne anyị nwoke mmiri eme iro everybody ma ya ma sabari ọ na m ka ọ bụ ejighị m egwuregwu because imeji onye sabari egwuregwu na ọ bụghị na-eme omenala with eziokwu na-eme omenala ka omenala igbo si wee dị test and tested mpanuku i dey go search for you omenala Igbo amaka na ọ bụ ajụjụ m kwesịrị na-ajụ ka esi eme omenala Igbo ziri ezi kwesịrị ekwesị adịrị agwọ oke ite adịrị agwọ ọgwụ aja ka anyị na-achụ ihe gawara anyị nke ọma unu gee testimony this guy unu geedi testimony ọ kwa nwa a bu moto wee bịa ịbịa nye testimony ọ gwọrọ oke ite aja ka ọ chụrụ ọgaba ama biko isi- ihe a bụ this is your first time in our forum biko share this page and also follow me for new updates igbo igbo ekene m ya gazie

rọba bụ ụgwọ ọtụ n'ego ọ na-agba rọba bụ iji na-eyere onye agụụ na-agụ rọba bụ omeela onye melie agadi nwaanyị igugu na-akpali nkụ n'ọfịa o metụrụ nwaanyị aga ọ bụrụ mama ejima o metụrụ nwa ogbenye ọ bụrụ millionaire ọtara ọjị nwata nye ya ego ọgwọ nnụ ọya o mere onye na-enwerọ ife ọ bụ ọ bụlụ odogwu sọbala ebe aba dudu

ọ na-abụ e kenee nwaanyị gbọlụ akịdị ọ ja-agbọ ọzọ otu ihe mgbọlọdị nnapụta eje olu igwe obu anwale m bụ na mkpụ arụ ọ na-abịalịba gị nekwa ndị bịara ekene nekwa ndị sị na ba abịachala be gị ife ọma wee meelụ ba ekene ka m na-ekene gị na ya bụ na ayọ gaghị na nke kwụ n'iru nke na-emere eme bụ ndị imeli ya ma ọ bụ n'ihu n'iru bụ nke ka ọ dị eche n'abalị ọka nke nne m ọ bụrụ na ị gọziri ndị nwa amara m ife ọnụ ka ekwu mana mụ mali na okwukwu bịa ọsịsa abịa ụfọdụ ndị sịkwa na ọ mistake na ọ dị mistake mere mistake anyị agụgidego mistake merenụ na January wee luo kịta ife anyị na-agụta bụ nọmba 50 ife a bụ the 50th car anyị na-agọdo this year ụfọdụ sị na ọ mistake

taa nụnwa ka m na-agọdo the number 50 car ndị nke butegolu no ndị ogbeli moto akaligo 100 mana ndị nwere efe wee bịa ụfọdụ ka nọ obodo oyibo na-asị mbọsị ba bata ụfọdụ be ba tere aka ụfọdụ na-atụ ụjọ sị na ba amụtaba otu e si anya moto ndị nke a bụ ndị nke bịanwulu abịanwu anyị bodo oyi 50 ka ba dị from now to December cheki ọnụ ọ ga-adị a sị gị soro anyị gụba na obere oge na ọ ya-elu gị n'ife a na-emelụ nwoke ya-emelụ nwaanyị nna kedu afa gị ọ bụ Ọnụabụchi ya ka anyị na-agọziri moto tata eji m moto ọ nụnwa wee mee point of contact n'isi all my followers and fans ụmụ Sọbalị home and abroad ibe niile bịala be m ba niile ka m na-agọrọ ọfọ ibe niile kwetara na omenala ba niile ka m na-agọrọ ọfọ ibe niile fụrụ m n'anya ba niile ka m na-agọrọ ọfọ ibe niile fụrụ Sọbalị n'anya ba niile ka m na-agọrọ ọfọ ndị bịara gọọ ọjị ndị bịara ikpe ekpele ọnụ ndị bagara na Sọbalị ba niile ka m na-agọrọ ọfọ ekwuo m na ife mere Ọnụabụchi na ọ ya-emelụ unu niile onye na-ekwere onye sị ọ kwele uche onye sịkwazịa na ọ ma nkwele uche nwanne ya ekwetala ya onye nwanne ya na-anọrọzi nso ya ekwetala anyị ejila aka anyị mee gịnị ekwetala ya ife m kwuru bụ na ọ ya-adịlị gị na mma onye jụọ anyị ekwetala ya onye sị na ọ ma mme n'iru ya o mee n'azụ onye Ọnụabụchi ife ọ nụnwa bụ the smallest car

ọ ya adịla gị na mma ọ ya adịla ụmụ sọbalị niile na mma ibe niile na ebe a ugwu ọbụla ka m na-agọla unu niile ife mere Ọnụabụchi ya emela unu ọ ya adịla unu mma aka nri aka ekpe Ọnụabụchi moto anụnwa ama nwe accident Ọnụabụchi moto anụnwa ama mgbada n'ime mmiri moto anụnwa ama mgbu mmadụ ma ọ ma nkụ njin breki moto ama mfe ma ọ nwere oge ọ ya-esi gbanarị onye na-anya ya egwu na moto a bụ ịnyacha anya dachi anya mmadụ onye sị na ọ ma mme n'iru eme n'azụ ya amosu ma ọ bụ ọgwụ agwọlụ agwọ bụrụ moto a wee sị na nya abụghị ebe nya ya adị wee gbu gị ma ọ bụ ebe nya ya adị wee chụba gị agwụsị na ọ pụta n'ilo okpolo ezi elie isi ya ọnwa mmiri mmiri elie isi ya ọ bụ ọfọ ka m gọọlụ gị all my followers and fans ibe na-esonye m ibe na-eso anyị wee kantọ from number 1 number 50 ka anyị nọ tata ndị nke abịanwula abịanwu o o nwe ndị golu na ba sị na ba ihe ka aka esibeghị ike na ba ma mgbanwu n'ụzọ na ọ bụ abụzi onye ga-anyatalị ba onye nyatalị ba ụfọdụ na obodo oyibo ba abata ba abata 50 ka anyị nọ ebe a obere oge nke gị ya elu ọ ya adịrị gị na mma ife dị mma ya emere gị Ee, ife mere Ọnụabụchi ya emere unu niile ọ ya adịrị anyị niile mma na afa Chukwu na ọ dị na Nne m ọzọ nwa ala asabalị ala na-azụ nwa

ọ mụtara anụ nke anyị na-agba anyị agbaba ọzọ ụnụ mụta staịlụ a anyị abanye n'ọzọ ụnụ si na mistake mistake ya emele gị o mistake ya emele onye ọbụla o ebe anyị kwuru otu anyị si kwu ego ya esi ebe ọbụla ị nọ gwasaba